Foli ni tanu ani waleɲuman dɔn an b'a kɛ k'a di hɔrɔn tv kanubaga bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce aw ka danaya la aw bisimila yeelen jɛmu kɔnɔna na ko don o don kulo bɛ taa kalanso maa tɛ kɔrɔ kalan ma maa tɛ kodɔn kalan ma a y'aw sɔgɔ yeelen jɛmu na walasa aw bɛ se ka kalan yeelen ale kɛra kalanbolo aw ye min bɛ aw kalan k'a to fo aw ka so ni maa bɛ wuli ka taa kalanbolo tɔw sɛgɛrɛ yeelen de bɛ aw sɛgɛrɛ aw sigiyɔrɔ la n'a y'aw sɔgɔ jɛmukan in na n'ala sɔnna a ma aw bɛ kalan wa a bɛ faamuya caman sɔrɔ o de la yeelen bɛ wuli k'i cɛsiri ka hakili jagabɔ kɛ ka sijɛw ta sijɛ minnu bɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen nafa o hukumu kɔnɔna la bi an bɛna kuma sariya kan n'an ko sariya bɛɛ b'a dɔn sariya kɔni a bɛ bɛɛ lajɛlen concerné sariya fɛnɛ kuma o bɛnnen don sariyatigiw de da kɔnɔ ko jɛ ka ɲi e, saga la ni ba ye o de la an ka ci sera maa ma maa min tɛ maa dogolen ye bilen sariya dɔnba ŋana don nka min y'a fiɲɛ sa jaralaka kɔni don donc a b'a matigiw fɛ yen nɔ bi n'o ye dramani jara ka bɔ association malienne des procureurs et poursuivants monsieur jara i bisimila anba saha ayiwa ok ayiwa foli kɔfɛ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na an ka bi thème an bɛna kuma eh, sariyaw kan barisa an ye ko dama dɔw ye jamana kɔnɔna na donc a ka kan an ka an lamɛnbaaw ni an filɛbagaw ladɔnniya o la an ka thème fɔlɔ an bɛna daminɛ eh, kiri yɛrɛ kun kan ka jateminɛ kɛ barisa n'i ye ankɛtiw ta k'a lajɛ ale n'i ye dasumusumuniw kɛ maliyɛn fanba ba danaya tɛ a n'a ka kiri ni ɲɔgɔn cɛ la mun de nana ni danayabaliya ye an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka olu la au contraire a kɛra fɛn dɔ ye siranya yɛrɛ kɛlen don kiri ɲɛ bibi na barisa n'an ye maa maa ɲininka kiri kunkan ko la u b'a fɔ a bɛ siran donc fɛn damadɔ bɛ kiri kɔnɔna na n ko a ka kan an ka e yɛrɛ ɲininka a la a ko bɛ cogo jumɛn na fɔlɔ ye jumɛn ye u b'a fɔ ko kiri a daminɛli maliyɛn fanba bolo kiri kɛlen don ɲɛnawoloma ye bibi na choix de kɛlen don maaw ni ɲɔgɔn cɛ kiri kun kan o b'a to an bɛ e ɲininka n'a fɔra ko eh, procédure pénale ka mɔgɔ nɔ minɛ sariya la tuma dɔw la an b'a ye ko procureur b'i yɛrɛ saisi affaire dɔw la dɔw la f'i ka plainte don donc n'an ye e yɛrɛ ɲininka cas jumɛn na procureur b'i yɛrɛ saisi cas jumɛn na o plainte de kan ka don ok i ni ce n bɛ foli k'aw ye hɔrɔn tv nin tile fila in kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ dusumakasa dɔ y'aw sɔrɔ ɔ an bɛ n dɔgɔnin mali malick konate eh, an bɛ eh, an ka ŋaniya yira ka o s'a ma k'a fɔ a k'a cɛsiri eh, u b'a fɔ cogo min na ni a kun tɛ jɔda la jagoya wale tɛ kɛ k'a sɛgɛrɛ maa min n'i bɛ ni ni ni ɲaci b'i la n'i bɛ jɔda la i kan ka sigi ni fɛn bɛɛ ye jango fasoko la donc n bɛ se ka o eh, ladilikannin d'a ma ka tɛmɛ i y'a kuma min bɛ fɔ sisan n'an ko k'an bɛ nin bɛɛ kelen kelen fɛsɛfɛsɛ e yɛrɛ ka tɛmu ko sariya ɛ eh, sariya eh, o koɲɛ ka gɛlɛn ne ka mɔgɔw wele se ka na ko an ka kuma sariya kan e taa fan t'an na bɔ fan t'an na a a bɛ kɛ dɔ ye bi nka ne bɛ kɛ kuntaw karamɔgɔ ye bi o la i ka kuma fɔlɔ ye ko mun na jamanadenw dalen tɛ sariya la a ko a kun ka ca a kun dɔ ye min ye jamanadenw tɛ sariya dɔn u tɛ sariya kisɛw dɔn u tɛ sariya bɛ taa sira minnu fɛ u t'a taa sira dɔn ɛɛ u man farin sariya ɛɛ sariya ɛɛ ɲɛnabɔbaaw la i y'a faamu ɛɛ jamana min dun b'o cogo la janko an b'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔ kalan ma barika sɔrɔ k'a fɔ ko an bɛ se k'a fɔ ko jamanaden fanba kalannen don parce que kiri yɛrɛ bɛ tigɛ walikan na o ye gɛlɛya dɔ ye kiriko a mana fɔ cogo o cogo hali n'a fɔra ko min ye fu ye i b'a sɔrɔ musakabɔ b'a la musaka an bɛ jamana kɔnɔ jamana min maaw sɛgɛnnen don kosɛbɛ o ma daminɛ bi nka bi ka jugu kosɛbɛ donc musakabɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ kisi o ma i b'i yɛrɛ kisi o ma kiri bɛ tigɛ kan na kan min tɛ an ka kan ye walikan don o fana ye gɛlɛya dɔ ye ɔ ɛɛ a t'i n'a fɔ kiri tun tɛ deli ka tigɛ an fɛ yan nka kiri min dɔnnen don min tun bɛ tigɛ an fɛ yan o ye an ka bulon kɔnɔnaw ye bulon kɔnɔnaw o ye ɛɛ kadiw fɛ yen ɛɛ morikunda dugutigiw laadalakotigiw kiri tun bɛ tigɛ yen de olu si dɔnnen don ɔ mais an ka jamana kiriko bɛ cogo min na a bɛ kɛ jamanaden ɲɛna kuma dɔ la k'a fɔ ko walifɛn don an taara walifɛn de ta ka na ani ɲa min bɛ fɔ ka far'a kan n'i y'o fana bɔ yen ɛɛ kirisow la kunbɛnko ɲuman bilalen tɛ ka kiridenw kɔnɔ jamanadenw n'u nana u mago ɲɛnabɔ la tribunali la a ka ca la minɛko ɲuman tɛ yen k'u kɔnɔ dɔ bɛ na fɛn dɔ bɛ se ka ɲɛnabɔ sanga bi saba ɲɔgɔn nka i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ tilen o nɔfɛ nin bɛɛ ye fɛn ye min bɛ mɔgɔw furuku furuku kirisow kɔrɔ donc an bɛ se ka nin damadɔ fɔ a la ani fana mɔgɔw bɛ n'u ka n'i ye maa min ye kiriso la tiribinali kɔnɔna na i b'a sɔrɔ degun de sera n'a yen o ni mɔgɔ ma degun tɛ se tiribinali la donc n'i sera yen i b'a fɛ jaabi de ka d'i ma le fait que e mɔgɔw bɛ na u mago tɛ ɲɛnabɔ walima a tɛ ɲɛnabɔ joona nin bɛɛ ye degun de ye ah. nin bɛɛ b'a to maaw bɛ farati kirisow la donc an bɛ se k'olu de fɔ a la mm-hmm. i ko fana ko munna mɔgɔw damakɛɲɛnen tɛ mm-hmm. ɔ o fiɲɛ bɛɛ kiritigɛlaw la n'o tɛ sariya bɛɛ ko mm-hmm. a fɔlɔ yɛrɛ ye min ye n'an ko ko sariya sariya sariya forobayalen de don sariya i m'a mɛn u b'a fɔ ko maa si tɛ sariya sanfɛ wa ah o kuma fɔli ka di bɛɛ ye o mhm. ko maa si tɛ sariya sanfɛ mhm. ɛɛ nka mun de y'a to don o don maaw bɛ kule la ɛɛ karisa ni basa nin y'a ka mɔgɔ de ye mhm. basa nafolo bɛ nin kun basa jɔyɔrɔ bɛ nin na nin bolo ka jan munna maaw b'o fɔ an b'a faamuya n'a sɔrɔla ko faantan jo tɛ kɛlɛ la ɔ nka n'a sɔrɔ n'a sɔrɔla min bɛ fɔ n'o ye tiɲɛ ye mhm. k'a fɔ maa si tɛ sariya sanfɛ minnu nana ni nin bɛɛ ye ɔ nka maa min bɛ se ka nin latilen mhm. o ye kiritigɛla de ye kiritigɛla ɛɛ sariya fɛn fɛn bɛ wajibi ale kan mhm. min ye a yɛrɛ tɔgɔla kɛrɛnkɛrɛnnen sɛbɛn ye n'a bɛ fɔ ko statut de la magistrature olu b'a wajibiya kiritigɛla i kɛtɔ ka kiri tigɛ o kabi kiriko mana daminɛ fo ka taa fɔ kiri ja i ye i ya jalatigɛ kɛ mhm. k'i k'i i ka maaw damakɛɲɛ yala o bɛ kɛ wa mhm. tuma dɔ la mhm. kiritigɛlaw yɛrɛ dɔw baarakɛcogo b'a a yira maaw la k'a fɔ k'u u tilennen tɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamu dɛ ɛɛ an bɛ jamana kɔnɔ jamana min fana e maaw kolonsolen don ɲɔgɔn na sira bɛɛ fɛ e ni ne ni a dɔ b'a la i bɛ bɔ tɔnbukutu an tɛ bɔ yɔrɔ kelen na nka an y'a kuma daminɛ ni min ye sisan sinankunya de b'an cɛ fɛnba de don an ka jamana in kɔnɔ ɔ an ka jamana in kɔnɔ maaw bɛ fɛ ka tɔnɔ bɔ fɛn bɛɛ la u bɛ fɛ ka tɔnɔ bɔ sinankunya la u bɛ fɛ ka tɔnɔ bɔ sigiɲɔgɔnya la u bɛ fɛ ka tɔnɔ bɔ teriya la han u bɛ fɛ ka tɔnɔ bɔ baarakɛ baarakɛɲɔgɔnya la ɛ n'i ko k'i ka tɔnɔ bɔ nin bɛɛ la ɛ kiritigɛla de kan ka se ka i can k'i jɔ k'a fɔ maaw ɲɛna a ne kalenna ka siɲɛ nin baara de kama ko n bɛ tilen maaw ni ɲɔgɔn cɛ ɛ min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka tulon ni yɛlɛ min b'an ni ɲɔgɔn cɛ jo min b'an ni ɲɔgɔn cɛ furuɲɔgɔnya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o b'a nɔ la o dafalen b'a nɔ la mm. o y'an ka société kɔnɔna ye mm. mais baara kɛrɛnkɛrɛnnen min kalifala n na mm. o ni ninnu taama tɛ se ka waleya u tɛ se ka bɛn ɲɔgɔn ma i bɛ kiritigɛla min sɔrɔ k'a fɔ k'a kɛlen bɛ ka danfara kɛ ɛɛ a bɛ cogo min na diɲɛ don o don mm-hmm. dugu kɔnɔ eh, jamana kɔnɔ ani a bɛ cogo min na a ka baarakɛyɔrɔ la a man ca kosɛbɛ n'u fila ɲagamina ɲɔgɔn na a ka ca la i tɛ kiri tigɛ a bɛ na ni tiɲɛni voilà d'accord mm-hmm.
ayiwa o b'a to eh, monsieur jara an bɛ i ɲininka an bɛ to ka mun ye eh, lahalayaw la mhm. kiri daminɛ mhm. kiri daminɛ waati dɔw la n y'a fɔ cogo min na procureur an b'a mɛn ko procureur bɛ i yɛrɛ auto saisi mhm. affaire dɔw la mais dɔw la an b'a ye fɛn dɔw bɛ kɛ kuma tɛ kɛ fo i yɛrɛ ka plainte don an b'a fɛ ka danfara dɔn cas jumɛn na procureur bɛ se k'i yɛrɛ auto saisi cas jumɛn na fo i yɛrɛ ka wuli ka plainte don a ka ca la mm. procureur bɛ eh, n'a y'a a ye procureur bɛ yen de k'a ka sariya kɔlɔsi n'i ko mɔgɔ min ka sariya kɔlɔsi o kɔrɔ ye ko ni dankarila sariya la ale kan ka se ka wuli ka nɔbɔli kɛ i y'a faamu donc n'a kuma fɔra o cogo la i b'a ye k'a fɔ procureur kan ka wuli a yɛrɛ ma min na n'a fɔra k'a kan ka wuli a yɛrɛ ma a ma fɔ ko a bɛ fɛn bɛɛ kalama a mana a mana s'a ma cogo lahala o lahala la a kan ka se ka wuli ni sariya kɔni sɔsɔra a kan ka se ka wuli ka baara kɛ walasa sariya sɔsɔ in bɛ se ka nɔ minɛ cogo min na parce que sariya yɛrɛ ko ko n'a sɔsɔra k'a ka nɔ minɛ ɔ nka min na ale tɛ se ka baara kɛ fo ɛɛ mɔgɔ de ka wuli ka s'a ma mɔgɔ mɔgɔ de ka wuli ka s'a ma ka k'a fɔ ko nin nin gɛlɛya bɛ ne kan ne b'a fɛ n ka hakɛ ka wulikajɔ kɛ n ka hakɛ nɔfɛ olu ye de fɛn minnu bɛ mɔgɔ yɛrɛ adamaden kun kan mm. i y'a faamu mm, ɛ cɛ cɛ cɛ furulen don mm-hmm. a muso ni cɛ dɔ minɛna sisan mm-hmm. jɛnɛya la mm-hmm. ɛ n'olu yɛrɛ ma na n'o kuma ye procureur wuli kun tɛ ka taa k'i bɛ t'o o o sɔgɔbɛ maa dɔ y'a e ka lankolon foto n t'o kisi man kan mhm. misali don maaw b'a faamu mhm. e ka lankolon foto mhm. ɛ dɔ y'a ta a y'a bila sisan bɔlɔlɔ kan walima a y'a bila yɔrɔ la maaw b'a ye yɔrɔ min na o kɔlɔlɔ bɛ se e de ma e de kan ka wulikajɔ k'o la procureur man ka wuli a yɛrɛ ma o la i y'a faamu ɛɛ mɔgɔ fagara fagali mana kɛ a cogo o cogo ye hali ni mɔgɔ sara a yɛrɛ ma ni a ma a ma a ma sa du kɔnɔ a ma sa yɔrɔ la f'a yira bɛɛ la n'o fɛn fɛn kuma sera procureur ma a kan ka wuli a yɛrɛ ma parce que o ye faso ka ko de ye fɛn fɛn ye forobako ye a kan ka wuli o la mais eh, i n'a fɔ eh, eh nɛniniw n'a ɲɔgɔnnaw ou bien dɔ ka nkalon da e la sisan eh, mɔgɔ e ɲɔgɔn e mɔgɔ e mɔgɔ ɲɔgɔn wɛrɛ ye nkalon da e la procureur ka wuli ka taa ko fo ale ka wuli eh, o nɔfɛ o t'a ka baara ye a kɔrɔmasuru ye min ye fɛn fɛn na ni mɔgɔ ni mɔgɔ ni a fɔra ko mɔgɔ min ko bɛ mɔgɔ min kun kan n'o ma na ka na ka na damakasi kɛ n'o ma n'i damakasi ni procureur y'i bolo don a fɛn fɛn na ni min nan'i damakasi n'a ko ko k'a bila a bɛ bila k'a ka ko bila yɛrɛ a ko bɛ bila i y'a faamu o ye maa min mana ŋanamu nkalon ta k'i sɛgɛrɛ maa min mana i n eh, maa min mana eh, i ka lankolon foto walima e ni maa dɔ ka eh, eh, eh, aw fila ka kuma kuma dɔ ka bɔ n'o ye sisan mm, mm. olu bɛɛ bɛ adamaden kun eh, eh, de kun kan ou bien dɔ ye lɛtɛrɛ ci e ma eh, eh, eh, mɔgɔ wɛrɛ ye o lɛ- o lɛtɛrɛ ta a b'a dɔn ko e ka lɛtɛrɛ don k'o dayɛlɛ Mm, mm, o n'a ɲɔgɔnna olu bɛ mɔgɔ adamaden kun de kan mm, D'accord. donc o tigi procureur tɛ se ka i yɛrɛ bila o tigi place la cogo si D'accord. an dun b'a ye nenni caman bɛ kɛ a bɛ wuli k'a sɔrɔ nenni yɛrɛ a bɛ fɔ de ko fɔ ni nenni kɛra mɔgɔ dɔ n'a kɛra mɔgɔ n'a fɔra mɔgɔ dɔ ma ni nenni fɔra mɔgɔ dɔ ma n'i bi k'i bɛ kuma in fɔ a ɲɛ kan maa min ye nenni kɛ a ma maa tɔgɔ fɔ yɛrɛ i tɛ se ka hali o nɔ minɛ wa ah, nenni fana waleya la an dun b'a ɲɔgɔnna ye mɔgɔ caman nɔ minɛna bi bi in na non non non olu ye sariya sɔsɔ ye olu ye sariya sɔsɔ juguba de ye hmm. donc nin tɛ ne siɲɛ fɔlɔ ye n bɛ nin kuma in yɛrɛ fɔ aw ɲɛna hmm, hmm. sariya sɔsɔ de don mɔgɔ min nenina n'o ma taa plainte kɛ e man ka wuli yɛrɛ ma o tuma na jɔnni de bɛ kiri kɛ sisan ne hakili la ni kiri bɛ kɛ ɲɛfɔli de bɛ k'a la kɛ a b'o ɲɛdɔn cogo di ɛ jango min ye bɔlɔlɔsira ye bɔlɔlɔsira yɛrɛ kiri ka gɛlɛn basa fɛn kura don cogo min na a dɔnbaga lajɛw de bɛ yen fɛn dɔ bɛ yen e b'a ye sisan e b'a fɔ ko eh, eh, ne k'a nɔ minɛ ni ne ye procureur de ye e ne ko ko ne k'a nɔ minɛ ne man kan ka min bɛ ɲɛkɔrɔ ka o ta dɔrɔn ka baara kɛ n'o ye o a dɔnba lajɛw i n'a fɔ ɛnzeniyɛriw ni maa minnu b'a ko dɔn kosɛbɛ min bɛ se k'a f'i ɲɛ na k'a fɔ a e e kan bɛ nin nin nin sɛbɛn nin sɛbɛn min cira tan bɔlɔlɔ sira fɛ e kan bɛ nin min ma tan

e tɛ se ka kɛ ɛɛ informatique a ka ca la i tɛ informatique dɔnba lajɛ ye mhm. ko i bɛ se ka i ta n'i bila dɔn o la donc nin ye fɛn kura min ye mhm. hali min ye a dalilu ye a dalilu maracogo sariya yɛrɛ b'a fɔ k'o fana ka di ni ni i taara sisan aw ka enregistrement dɔ dɔ kɛ dɔ sisan ka taa perquisition kɛ k'o minɛ mhm. hali o kɔlɔsili o man ka garder yɔrɔ gansan na o kan ka garder a ko dɔnbagaw de fɛ yen donc nin bɛɛ ye fili caman de ye min yɛrɛ y'a yira eh, bɛɛ la k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se k'i auto saisir a bɛɛ la surtout k'a kɛ min t'i ka hukumu kɔnɔ ka taa i bala u la mm. eh, aw y'a ye k'a fɔ kɔsa in na a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun fila kan conseil des ministres la u y'a fɔ ko u b'a fɛ ka pôle dɔ de sigi sisan i b'a fɔ ko min ye ŋanamu ŋanamu ni mhm. foroba nafolo kumaniyani yɔrɔ nin min bɛ commune trois la ou bien min ye pôle anti pôle judiciaire spécialisé commune six ta ɲɔgɔn ninnu k'u bɛn'o ɲɔgɔn dɔ de dilan mhm. n'i y'a ye ko k'u bɛn'a ɲɔgɔn dɔ dilan alors que dɔw tun bɛ k'u comporter i b'a fɔ ko a tun bɛ yen k'a sɔrɔ a tɛ sariya kɔnɔ donc a b'a ye yen k'a fɔ ko fili don kabi a daminɛ an bɛ k'a fɔ ko u bɛ fili la sisan eh, gouvernement yɛrɛ nana u yɛrɛ nkalontigiya sisan hmm, d'accord ayiwa eh, monsieur jara o b'a to an bɛ taa ɲɛfɛ halisa ko ni baara ɲɛfɔli dira a dɔnbaga ma mhm. a fili bɛ dɔgɔya wa faamuya fɛnɛ bɛ sɔrɔ ayiwa ala k'a kɛ yeelen maaw ma halisa ɲɛnawoloma sira fɛ barisa kuma dɔw la mɔgɔ bɛ jalaki dɔ ta ka kiri sɛgɛrɛ mhm. a bɛ se ka kɛ tiɲɛ don ou bien a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka fili don mhm. terme fila bɛ yen nɔ an b'i ɲininka olu la kuma caman an b'olu mɛn kiritigɛla mɔgɔ da kɔnɔ mhm. fɔlɔ ye jumɛn ye ko opportunité de poursuite mhm. tuma dɔw la i mana taa procureur fɛ walasa k'i damakasi a mhm. b'a fɔ ko opportunité de poursuite tɛ yen nɔ ou bien opportunité de poursuite bɛ yen nɔ an b'a fɛ k'a dɔn o kuma in yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye dɛ opportunité de poursuite i b'a dɔn k'a fɔ ko eh, procureur sariya y'a a d'a ma mm. k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen mm. eh, ale de b'a dɔn ni parce que n'i y'a ni procureur y'a eh, eh, eh, a ye k'a fɔ sariya sɔsɔla mm-hmm. a taara a y'a wale ta a y'a bila tribunal ɲɛma mm-hmm. baara caman de bɛ kɛ mm-hmm. mɔgɔ dɔw tɛ yanni kiri tigɛli cɛ baara min bɛ kɛ ka se ko daminɛ ma ka taa se kiri tigɛli ma dɔw t'o jateminɛ ka sɔrɔ a bɛ a caman bɛ yen a baara ka ca maaw ka u bɛ waati min kɛ a ko kunna o waati ka ca u bɛ sɛbɛnni minnu kɛ u bɛ gafe kalan minnu kɛ pour que k'a ɲɛdɔn ka a baara bɛ ka ca kojugu mhm. a bɛ f'o ma ko eh, eh, eh, bonne administration de la justice i bɛ se ka kɛ dossier kelen bɛ yen sisan mhm. wale kelen nɔfɛ sisan mhm. a bɛ se ka kɛ procureur bɛ baara k'a kan yanni ale bɛ baara k'a kan fɔlɔ policiers ou bien gendarmes olu bɛ fɔlɔ bɛ baara k'a kan n'a nana ale fɛ yen ale bɛ baara k'a kan n'ale tilala ale b'a di juge sɛgɛsɛgɛlikɛla ma o bɛ baara k'a kan n'o tilala o b'a di kiritigɛlaw ma olu bɛ baara kɛ k'a kan o bɛ kɛ procureur yɛrɛ fana ɲɛna ye kiri bɛ tigɛ o kan ɔ yɔrɔ nin ka ca dɛ bon fɛn dɔw bɛ yen a b'a kun bɔ wa opportunité de poursuite ko in bɛ na o yɔrɔ de la a bɛ se ka kɛ sisan an k'a kɛ tiɲɛ don a bɛ fɔ ko son kɔni ye son de ye nka jɔka don fo an k'a lajɛ kuma dɔw la sonyɛni dɔw bɛ yen n'i y'a kɛcogo jateminɛ a tigi y'a kɛ k'a to lahala jumɛn na mm. ɛ kɔngɔtɔ kɔngɔtɔ kɛlen ka ɛ dumuni fɛn dɔ ta a tɛmɛ senna mm-hmm. ani mɔgɔ min taara ɛ don ɛ wali du kɔnɔ ka taa da kari mm-hmm. walima ka kogo ta k'i cun ka taa sonyɛni kɛ mm-hmm. yala nin fila ye kelen ye wa ɛ n'i y'u kɛcogo jateminɛ u tɛ kelen ye o a ka kɛ min y'a dumunifɛn ta dumunifɛn yɛrɛ n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ a tɛ tɛ a, a, a sɔngɔ tɛ tɛmɛ kɛmɛ duuru kan mm. a caya ye waa kelen ɛ eh, yala ni eh, o maa min ka fɛn sonyɛna mm -hmm. n'u fila nana n'o o y'a f'i ɲɛna eh, eh, e procureur ɲɛna k'a fɔ ko a ah, ko jɔnwala mm. ko mm-hmm. ne yafara nin ma oui. a bɛ se ka kɛ yɛrɛ a dimina son yɛrɛ de ko man d'a ye a dimina nana mm -hmm. nka ko nana ɲɛfɔ a y'a ye k'a fɔ nin kɔni nin dɛsɛbagatɔ de ye a ko ko a tiɲɛ na ne jɛnna ɛ procureur ne y'a min maa min bɛɛ fɔ ta i bɛna nin bɛɛ bila baara la o kama wa n'i yɛrɛ b'a dɔn et puis surtout k'a sɔrɔ n'a sɔrɔla a mɔgɔ de don a ma deli ka sonyɛni k'abada nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye olu sugu procureur b'o makoto a b'a ye k'a fɔ wale kɛra dɛ nka a b'a a datugu de ye opportunité de poursuite ye hmm. i y'a faamu a t'a kun bɔ donc o tɛ ɲɛnawoloma o tɛ ɲɛnawoloma kɛlɛ ye o tɛ o tɛ ɲɛnawoloma ye ayiwa hmm. ayiwa terme filanan ye jumɛn ye an y'o de fɔ ten ko n'a ɲɛfɔra a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ faamuya caman sɔrɔ hmm. terme filanan ye jumɛn ye an bɛ min ye kɔsa in na ni mɔgɔw fana b'u jalaki ta ka kiri sɛgɛrɛ ni maa min ye fanga ka mɔgɔ masurunnamɔgɔ ye ni e ka kunko wulila u b'a fɔ ko médiation pénale mm -hmm. donc u b'o a maamu cogo dɔ la a bɛ bila yen nɔ ten mm -hmm. mais ni maa min tɛ fanga tigilama n'o ni fanga hakilina tɛ kelen mm -hmm. ni e ka affaire taara tribunal la dɔrɔn mandat de dépôt bɛ da e kan mm -hmm. ɔ médiation pénale in fɛnɛ ale y'a jumɛn ye o ye médiation pénale mm. ale fana nana de oui. o ni opportunité de poursuite u man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ mm. médiation pénale nana de min tɛ a kun bɔ min t'a kun bɔ mhm. kuma bɛ se ka min ɲɛ mm. i y'a faamu mhm. fɛn dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ musaka ko de ka ca ko la mhm. ka tɛmɛ walejugu kan ɛ n'o nana ɛ procureur ɲɛ ma d'ailleurs médiation pénale tɛ se ka kɛ fɛn minnu na olu ye fɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw de ye mm. damatɛmɛ walejuguba ninnu a bɛ fɔ minnu ma ko crime n'olu b'a daminɛ san duuru kaso la ka taa fo si kaso n'a ɲɔgɔnnaw la mm, i y'a faamu mhm. olu tɛ médiation kɔnɔ mhm. i y'a faamu mhm. yanni eh, fɛn fɛn ye k'o ye eh, cɛnimusoya eh, i n'a fɔ viol ninnu olu si tɛ médiation pénale kɔnɔ i y'a mɛn n'o tɛ fɛn fɛn ye walejugu misɛnninw ye n b'a fɔ ten walejugu misɛnnin parce que walejugu jugubaw bɛ yen mm, an y'a fɔ k'olu t'a kɔnɔ mhm.
walejugu misɛnninw o dɔ o dɔ bɛ se ka kɛ hali sonyɛni ye o i y'a faamu mhm. ou bien i b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ fɔ min ma ko ɛɛ abus de confiance mhm. danaya tiɲɛ i n'a fɔ sisan ne y'an ka ɛɛ nafolo d'e ma ne mana maliki sɔrɔ yan bi ne y'e sɔrɔ yan n ko a maliki ka ɛɛ waa tan juru tun bɛ n na n y'a di e ma o kunta ni maliki nana i ko maliki bɛna bi n ko n'a nana a d'a ma dɔgɔkun kelen o kɔfɛ maliki ko ne ma ko aa ko jara ko halisa i ma n ka wari di dɛ aa n ko maliki e ni kunta ma ɲɔgɔn ye a ko an ye ɲɔgɔn ye n ko e pourtant ne y'e ka wari di kunta ma o don ka n to aw fɛ yen aa an nana e ko ko aa ko jɔnkala ko e bolo sera wari ma aa o y'abus de confiance di i y'a faamu bon n'o taara procureur ɲɛ ma sisan ɛ a bɛ se ka kɛ maliki yɛrɛ b'a a jateminɛ k'a fɔ ko a baarakɛɲɔgɔn de ye yen a donc o bɛɛ ye nɔgɔya sira de ye médiation pénale fana ye nɔgɔya sira de ye donc procureur yɛrɛ bɛ se ka médiation kɛ ou bien a bɛ se ka mɔgɔ sure mɔgɔ sure wɛrɛ ta n'a y'a mɔgɔ sure ta a b'o kalen ka siɲɛ ka sɛbɛn d'o ma n'a y'a sɛbɛn d'o ma o bɛ kuma e ni maliki cɛ n'a ko ko awɔ ko aw bɛnna fɔ la o tuma a b'o o sɛbɛn kɛ ka na di procureur ma procureur bɛ sɛbɛn k'o la aw ni ɲɔgɔn cɛ o ye bɛn sɛbɛn ye i y'a faamu n'a y'aw ja an ka sariya bɛ cogo min na bibi in na n'a y'aw ja sisan a mana aw kelen kelen fɛn fɛn ja aw fila bɛ se ka jɛ k'o di tribunal ma tribunal k'o kɛ kiri y'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka bɛnkan in dɛ wa bɛ

an b'a mɛn de ankɛti da yɛlɛla wa ankɛtiw tɛ fermer a kɛra jamana kunkan ko ye o ni maa b'a fɛ ka min dɔn a kɛra maa kelen kunkan ko ye toujours i bɛ taa sɔrɔ a fɔ ko ankɛtiw da yɛlɛla l'enquête est en cours mais an tɛ kunkan wɛrɛ mɛn a ko la mun de bɛ ka na ni kiri sumaya ye an ka jamana in kɔnɔ ɛɛ kiri kiri sumaya bɛ se ka gulon kiri ɛɛ kiri jama caya la ni wale kɛra wale min n'a nɔminɛli hukumu kɔnɔ n'a kɛbaa ka ca wale a kɛlikɛlaw n'u dɛmɛbagaw ka ca ni jama ka ca ni jama ka ca eh, ani fana ni bɛɛ ma se ka lasɔrɔ ɲɔgɔn fɛ olu olu olu bɛ se ka faamu hali o la hakɛw de b'u la i y'a faamu nka an bɛ min ye kosɛbɛ jɔnkala kunbɔnkola don mm. kunbɔnkola don n'o tɛ a bɛ eh, kiri kiri eh, kiri ka lahalaw la mm -hmm. kiri ka lahalaw la ko kiri ko a ka a, a, a man ka kɛ ko kuntala janba ye mm -hmm. i y'a faamu dɛ mm -hmm. o de y'a to hali n'i y'a ye eh, mɔgɔ minnu bɛ bila eh, kaso la mm -hmm. ko yanni kiri ka kɛ waatiw waatiw de sigi sigi sigilen b'a la mhm. mais i b'a ye tuma caman mhm. o waati dɔw olu tɛ bato i n'a fɔ eh, kɛrɛnkɛrɛnnenya la mhm. a bɛ fɔ minnu ma ko délit o caman na n'i ye eh, mɔgɔ bila juge d'instruction ɲɛma eh, sɛgɛsɛgɛlikɛla ɲɛma n'a y'a mɔgɔ bila kaso la kalo wɔɔrɔ de dilen b'a ma a k'a ka baara ban o kɔnɔna la ni baara ma se ka ban kalo wɔɔrɔ kɔnɔna la kalo wɔɔrɔ wɛrɛ a bɛ nka a bɛ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen de ta k'a fɔ ko n bɛ kalo wɔɔrɔ wɛrɛ fara kan nka n'o banna o tɛ san san kelen dafalen san kelen fɛn fɛn tɔgɔ ye ko délit o mɔgɔ man ka to kaso la ka tɛmɛ wagati kan abada i y'a faamu o ye a fanba ye sinon dɔw yɛrɛ bɛ yen fɛn fɛn bɛ fɛn fɛn bɛ yen ko hali n'a sɔrɔla a fɔra ko karisa nɔ yɛrɛ na kiri yɛrɛ la k'i nɔ yɛrɛ la k'a ɲangili tɛ tɛmɛ san kelen ni san filaw kan olu olu tɛ se hali hali kalo wɔɔrɔ bɔ olu caman tɛ taa sɛgɛsɛgɛlikɛla ɲɛma yɛrɛ procureur bɛ se ka u bila tribunal ɲɛma directement nka caman na kalo saba man ka eh, tɛmɛ ka mɔgɔ to kaso la nka i bɛ taa sɔrɔ o caman de bɛ olu mɔgɔ caman de bɛ kaso la eh, tirimaliso kɔnɔ donc mɔgɔw t'olu faamu cogo si et puis i y'a min fɔ i bɛ se k'a sɔrɔ tuma dɔw la eh, dossier i bɛ dossier sɔrɔ sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw ɲɛma kalo duuru kalo wɔɔrɔ hali wale kelen u m'a k'a kɔnɔ nin si man kan ka kɛ nka mun bɛ na ni nin ye eh, maa minnu bɛ yen sinon eh, eh, sariya tilala ka baara la dɛ sara sariya ma juge si bila yen a ma mɔgɔ min a a ma a ma n'a ma bila eh, kɔlɔsili dɔ hukumu kɔnɔ Mm, kɔlɔsili in tɛ kɛ mm. kɔlɔsili tɛ ka kɛ a ɲɛ ma Mhm, n'o tɛ ni kɔlɔsili kɛra a ɲɛ ma mhm. i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ bɛ silatunu ka bɔ kiri kɔnɔ
dɔw b'a yira minnu kan ka kirikɛlaw yɛrɛ kɔlɔsi minnu kan ka parce que an kan ka ɲɔgɔn kɔlɔsi de kan ka ɲɔgɔn kɔlɔsi dugumamɔgɔw sanfɛmɔgɔ de b'u la sanfɛmɔgɔ bilala yɔrɔ yɔrɔ la a kan ka dugumamɔgɔw kɔlɔsi u tɛ kɔlɔsili in kɛ dɛ kɔlɔsili in ye fiɲɛba de ye mali kiriko kɔnɔ n'o tɛ ni kɔlɔsili bɛ kɛ damatɛmɛ wale caman bɛ ka kɛ kiri kɔnɔ an t'a si ye hmm, ayiwa o b'a to eh, an bɛ taa ɲɛfɛ monsieur jara halisa ko ni eh, dɛgɛ goniyalen ye galama siran hmm. ah, minbaga o kamana bɛ gan hmm. halisa kiri ko kun na donc an b'a ye waati dɔw bɛ na kiri tigɛlamɔgɔw yɛrɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ affaire dɔw la bon o n'a ɲɔgɔnnaw mana kɛ sisan nɔ dɔw b'a fɔ a kan ka kɛ tan cogo la de dɔw b'a fɔ ayi fili donna a la i n'a fɔ i filɛ ka min fɔ nin o n'a ɲɔgɔnnaw mana kɛ nin ni kiri kɛlaw fɔra ɲɔgɔn kɔ i n'a fɔ an ye affaire dɔw ta i n'a fɔ affaire Sumeyilu Bubɛyi Mayiga wulila yan nɔ a procédure yɛrɛ sɔsɔli donna a la kosɛbɛ o n'a ɲɔgɔnnaw jɔn kan k'o jalatigɛ
ɛɛ jɔn kan k'o jalatigɛ ni kiri bɛ minnu bolo olu de bɛ kiri tigɛ nka kiri bɛ mɔgɔ minnu bolo mm. komi i ya fɛn kɛrɛnkɛrɛnlen de ta mm-hmm. i ya dossier kɛrɛnkɛrɛnlen de ta k'a fɔ sisan mm-hmm. o dossier mm-hmm. eh, barisa fɛn fɛn dɔ de bɛ yen mm. f'an k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna eh, sariya de b'a fɔ e yɛrɛ y'a fɔ sisan ko kiri bɛ daminɛ cogo di an ma dɔ fɔ o kan sisan ni kiri ni ɛɛ eh, dossier bɛ procureur bolo procureur kan ka baara min kɛ sariya de b'a fɔ i kan ka nin kɛ i jɔyɔrɔ ye nin ye mm, juge d'instruction i bɛ tɛmɛ sira min fɛ o fana bɛ yen ɛ eh, e min nana kiri kɔnɔ i ka hakɛ ye min ye o bɛ nin bɛɛ de sɛbɛnnen don nin bɛɛ bɛ sariya kɔnɔ nka a tɛ a tɛ daga cogo si kirikɛlaw ka sira fara ni kiri ye mm. ka taa min ma fɔ ka taa o kɛ mm. i y'a faamu mm-hmm. n'i y'o kɛ i ka kiri ye fu de ye o de o de la a bɛ fɔ yɛrɛ mm. ko eh, ni eh, jaabi tribunal ya jaabi di jaabi min tɛ a ka hukumu kɔnɔ ko jaabi in ye fu ye mm-hmm. une décision rendue par un tribunal incompétent c'est nul et non avenu mm-hmm. i y'a faamu or compétence in ye fɛn min ye ɛɛ i n'a fɔ ɛɛ ɛɛ i ka a ka kiriso a bilalen bɛ ɛɛ n'a bɛ ɛɛ jamana fan min b'a ka mara kɔnɔ a bɛ fɔ o waleyalen o wajibiyalen bɛ procureur kan cogo min na a bɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kan ten a bɛ kiritigɛlaw kan ten hali ni procureur y'i ɲɛ tugu mhm. ka fɛn ta min t'a ka hukumu kɔnɔ mhm. o b'a yira k'o tɛ o fɛn kelen tɛ ale ka tribunal ka hukumu kɔnɔ mhm. ni procureur y'a i ɲɛ tugu k'a kɛ tribunal kan k'a corriger parce que tribunal olu fana kan ka a lajɛ yala anw kan ka nin kiri ta wa donc n'i y'a n'i y'a ye procureur y'a fili k'a kɔnɔ ɛɛ sɛgɛsɛgɛlikɛla y'a fili k'a kɔnɔ ou bien kiritigɛlaw y'a fili k'a kɔnɔ nin bɛɛ y'a fili k'a kɔnɔ k'a sɔrɔ u dun ka a t'u ka hukumu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la an filɛ commune six de kɔnɔ tan commune cinq dossier e ni ne ye kiritigɛla ye e ye procureur ye ne ka kɛ kiritigɛla ye e ka taa commune cinq mɔgɔ dɔw minɛ ka na a dun ka walejugu kɛra commune cinq kelen de la yen a yɛrɛ fana bɛ bɔ yen sigilen e ka t'o ta ka na e procureur

o tɛ o tɛ sigiyɔrɔ ko ye wa dɔ wɛrɛ ye a bɛ komi fɛn min ye jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ye tribunal du travail man ka s'o ma cogo si o y'o ka baara ye wa o t'a ka hukumu kɔnɔ donc i ye dossier min fɔ sisan constitution ale de bɛ fangaw eh, tonkun bɔ ka fangaw bɔ ɲɔgɔn na mhm. ale constitution article 81 an ka eh, constitution mhm. ale de y'a pouvoir judiciaire judiciaire k'a fara ka bɔ exécutif n'o ye gouvernement ye ani assemblée la i y'a faamu o bɛ cogo min na a ko ko eh, foroba kiri ko cour suprême ani kiriso tɔw k'olu de b'a kɛ hukumu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ donc o de y'a to cour suprême bilalen bɛ sen kan constitution kɔnɔ mais constitution yɛrɛ b'a fɔ ko sariya kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ o bɛ cour suprême ko fɔ o constitution kelen de b'a fɔ ko haute cour de justice k'o bɛ yen o fana k'o ka baara tɛ foyi ye jamana ɲɛmɔgɔ ani minisiriw ɔ ni a sɔrɔla kɔnplo de don mhm. minisiriw ka kɔnplo de don minisiriw ka eh, eh, eh, dɛmɛbaaw fana bɛ fara minisiriw kan ko nka ko olu tɛ se ka taa bɔgɔ jɛninen kan cogo si mhm. ko fo depite bulon mɔgɔw olu ka wete de kɛ mhm. u ka wete u ka bulon kɔnɔ i n'a fɔ ni maa ye eh, eh, eh, saba ye sisan mhm. fo fila depite fila o ka jɛn n'a ye mhm. u ka sɔrɔ k'a fɔ k'an an bɛ nin tigi bila ka taa kiribon kiribon ɲɛma na mhm. donc o kɔrɔ ye k'a fɔ kiriso wɛrɛ tɛ se ka o baara kɛ ni haute cour de justice tɛ o d'accord ɛ mais n'a nana ye k'a fɔ ɛ cour suprême taara i gulon o o la k'a sɔrɔ dosiye bɛ se yen don min na min ye ministre de la justice ye bi ale de tun ye procureur ye a y'a a y'a sɛbɛn k'a d'a kan k'a fɔ ko ɛ cour suprême procureur général ma ko n bɛ n bɛna nin dosiye in n b'a n bɛ k'a ci i ma walasa i k'a se assemblée président ma o de y'a o de y'a tɛmɛsira ye i y'a faamu nka dosiye taara yen ka kalo damadama kɛ yen a dalen bɛ cour suprême procureur général ka tabali kan tabali kan a ma a ma kala don a ɲin ka bɛn a ma a y'o kɛ a y'o kɛ kun jumɛn na a bɛ se ka kɛ o don n b'a fɔ parce que n b'a dɔn a bɛ se ka kɛ o don ale tun tɛ fɛ parce que dɔw bɛ yen mali kiri ko problème yɛrɛ ye min ye i y'a fanga nakɔrɔ mɔgɔ ko fɔ mais fanga yɛrɛ eh, mɔgɔ caman bɛ fanga la don min na kiritigɛlaw tɛ gosi u la dɛ hmm. fo n'u bɔra fanga la don min na hmm, hmm. donc o de b'a yira k'a fɔ kiri ma kɛ jamanaden sago ye parce que pour que kiri ka kɛ jamanaden sago ye an y'o kelen de fɔ o kɔrɔ ko wolomali t'a la o ni juge ma se ka wolomali wolomali bɔ kiri kɔnɔ o de bɛna ni nin ye n'o tɛ dosiye nana parce que ɲɛfɔli ɲɛfɔli ɲɛfɔ cogo foyi t'a la dossier man ka hali dɔgɔkun sɔrɔ yen kuma tɛ ko kalo caman ma mm-hmm. puisque ale ka baara ye dɔrɔn ka sɛbɛn d'a kan k'a ci assemblée président ma mm-hmm. kalo caman de kɛra k'a sɔrɔ dossier ma dossier ma ta mm-hmm. fo ale nana kɛ eh, o cour suprême kelen président ye k'o dossier kelen dalen sɔrɔ yen o nana bɛn ni assemblée eh, cili ye sisan eh, assemblée cili e ye président ma a bɛ se ka taa bɔla o dossier kelen ma cogo di ko parce que ko assemblée cira depite minnu kan ka kɛ eh, haute cour eh, jugew ye ko komi o depitew tɛ yen ko cour suprême b'o ta mm. sariya jumɛn y'a fɔ ko cour suprême k'o ta ko ni eh, ni depite bulon cira mm, mm. sariya si m'o fɔ o de y'a to u yɛrɛ ma sariya kisɛ si fɔ f'u y'a fɔ de ko cɛkɔrɔ bagayogo ka jugement k'o delila ka kɛ jamana in kɔnɔ yan nin delila ka kɛ jamana in kɔnɔ yan Eh, sariya y'a fɛn min fɔ k'a fɛsɛfɛsɛ k'a ban i bɛ taa eh, eh, a fɔ cogo di k'a delila ka kɛ yan mm, voilà ayiwa eh, monsieur jara o donc ko ɲuguɲugu o de bɛ ɲagaɲaga wuli kosɛbɛ o b'a to an bɛ don an ka eh, thème filanan kɔnɔ ni o ye discipline ye mm -hmm. barisa nin affaire in kɛra sababu ye oui. an nana kuma dɔ mɛn ko ka mɔgɔ traduit magistrat traduit à la conseil discipline na mm -hmm. donc o b'a to an bɛna ɲininkali kɛ i la o ko la ni o ye eh, mohamed chérif n'a b'o o ko fɔ mm -hmm. barisa procédure in na ale kumana kan kosɛbɛ mm -hmm. ale ko procédure sɔsɔra oui. an y'a ye yɛrɛ a bɔra place la mm -hmm. o kɔfɛ an ye conseil discipline kuma mɛn kɔsa in na an bɛ fɛ ka e ɲininka cas jumɛn na a bɛ fɔ ko magistrat yɛrɛ k'a bɔra discipline kɔnɔna na
ɛɛ o fana hmm. o bɛ an ka statut de la magistrature hmm. o bɛ yen kɔnɔ hmm. ɛɛ statut dafalen bɛ ni min ye a bɛ fɔ ko code de déontologie komi a annexelen b'a la donc a kɔnɔfɛn de don code de déontologie ni statut a bɛɛ fɛn kelen u bɛ ɲɔgɔn dafa de a bɛɛ bɛɛ ye statut ye i y'a faamu

c'est-à-dire eh, magistratya i bɛ minɛ min kɔnɔ ni i ka kɛta n'i ma i ka kɛta kɛ olu ye sanction disciplinaire de ye n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna olu ye sanction disciplinaire de ye olu olu yɛrɛ olu yɛrɛ kolo man girin kosɛbɛ ka tɛmɛ faute professionnelle kan o fana bɛɛ nin bɛɛ bɛ sariya kisɛ kelen de kɔnɔ article soixante onze ale de bɛ nin fila ko fɔ a b'a fɔ a bɛ fɔ sisan ko eh, magistrat min eh, magistratya yɛrɛ i ka magistrat kana e, tanga bɔ i ka magistratya kan mm -hmm. i kana tanga bɔ a kan mm -hmm. ou bien eh, devoir de sa charge mm -hmm. o kɔni ye eh, i ka kɛta ye k'i ka kɛta kan k'i ka kɛta kɛ i man ka min kɛ i kan'o kɛ bon i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin terme ninnu ye générique de ye a terme c'est bateau c'est philosophique i y'a faamu e mana taa fɔ ne ɲɛna sisan ko eh, ne y'a fɛn kɛ ko ne man ka min kɛ eh, ni e ma se ka o dalu yira ne na sariya la Cherif ka kuma ko in yɛrɛ an bɛ se ka an- n'an y'a o o misali ta sisan eh, eh, kuma kuma b'i ko min i n'a fɔ Cherif taara kuma parce que min reproche taara k'a la u taara ko yɛrɛ daminɛ inspection de eh, eh, inspection des services judiciaires de la alors que o da tɛ discipline ko la Mhm. magistrat ka discipline bɛ yɔrɔ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na o ye conseil supérieur de la magistrature de ye unhun ale ye organe ye cour suprême yɛrɛ kofɔlen bɛ constitution kɔnɔ cogo min na dɛ unhun conseil supérieur fana kofɔlen bɛ constitution kɔnɔ ten cogo la unhun donc ale ka baara yɛrɛ ye min ye komi a bɛ fɔ ko jamana ɲɛmaa président de la république dɛ o ye a bɛ fɔ ko o ko o de o o de bɛ ɛɛ magistrat ka yɛrɛma hɔrɔnya ale de b'a kɔkɔrɔ don a ka o kɔkɔrɔ don baara kɔnɔ ko conseil supérieur de la magistrature n'o ɲɛmɔgɔya yɛrɛ dilen b'ale président de la république kelen ma ka ministre de la justice don a la ka magistrat tan ni saba min ye minnu tɔɲɔgɔnw b'u u sugandi k'u bila ka taa yen eh, ka fara eh, eh, mɔgɔ wɔɔrɔ wɛrɛ kan olu yɛrɛ caman fana ye magistrat ye parce que magistrat min ka kɔrɔ bɛɛ ye baara kɔnɔ ani min min min ɲɛ min tanga tanga daminɛ don ka tɛmɛ bɛɛ kan olu fila bɛɛ b'a la olu tɛ voté tɛ k'olu ye ka fara fonction publique directeur kan donc mɔgɔ mugan ni kelen de don u ka baara ye baara yɛrɛ fɔlɔ ye min ye ka jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ walasa kiri ka jɔ a kolo la mɔgɔ wɛrɛ kana bin kiri kan c'est à dire eh, gouvernement kana dankari kiri la eh, assemblée kana dankari a la kiri ka yɛrɛma hɔrɔnya o ka garanti i y'a faamu nka i bɛ fɛn bɛɛ mɛn an ka jamana in kɔnɔ yan ko conseil supérieur de la magistrature taara lajɛ kɛ fo ka taa fɔ k'u y'a lajɛ kɛ kiri ka yɛrɛma hɔrɔnya kan i bɛ lajɛ min bɛɛ kɛ o ye de eh, magistrat ka eh, carrière ko mm -hmm. min ye u ka mutation ye a ka ca la n'i y'u ye lajɛ la kuma fɔ u bɛ mutation ko kuma in de la yen mm -hmm. i y'a faamu donc eh, baara filanan ye mutation ye mais baara baara sabanan o ye conseil de discipline ye mm -hmm. parce que baara o baara n'i y'a mɔgɔw kɔni jama kɔni fara ɲɔgɔn kan eh, baara o baara kɔnɔ i b'a dɔn ko dɔw b'a kɛ ka ɲɛ dɔw b'a kɛ ka tiɲɛ ɔ a bɛ komi association ninnu n'i y'a ɛ ɛ jamana kɔnɔ n'i y'o fɔ maa caman b'a faamu a bɛ mɔgɔw bɛ tɔnkulu min na jamana kɔnɔ dɔw bɛ se ka kɛ ɲamancɛ tɔnkulu ye dɔw bɛ se ka kɛ u ka sigida yiriwa tɔnw ye nka a kɔnɔ u b'a fɔ ko ɛ yɔrɔ dɔ bɛ u b'a fɔ ko volet discipline ni ni fɛn min tɛ bɛn an ka tɔn kɔnɔ ɔ a bɛ komi o cogo kelen i y'a faamu

n'o fɔra e bɛ e yɛrɛ b'i kunkolo munu ko devoir de ma charge o ye jumɛn ni jumɛn ye k'a sɔrɔ devoir caman bɛ yen ne y'a f'i ɲɛna n ko mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ kiritigɛla fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ hukumu de dɔ de kɔnɔ fɛnw de bɛ yen i kan ka min kɛ i man ka min kɛ a ka ca la u ka man ka min kɛ n'u y'a caman kɛ a caman ye faute professionnelle de ye i y'a faamu faute professionnelle nin kɔnɔ eh, kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fɔlen bɛ n y'a minnu fɔ sisan ko kiri tɛmɛsira règle de procédure m'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko olu o ye o batoli ye wajibi ye a fɔlen bɛ ko n'i ma ko n'i y'o sɔsɔ k'o ye faute professionnelle ye donc sanction disciplinaire bɛ se ka k'i la nka a fɔlen b'o kelen kɔnɔ ko hali ko wa ko hali i ka faute professionnelle n'a sɔrɔla a kɛra infraction de fana ye i n'a fɔ sisan dɔ ka i y'a da- i y'a dankari eh, eh, kiri kɔnɔ Mhm. i y'a dankari kiri eh, kiri tɛmɛ tɛmɛsira sariya la Mhm. k'i to o la ka mɔgɔ bila kaso la Mhm. i y'a tɔɲɔ de s'a ma o Oui. i y'a faamu Mhm. donc i y'a bilali min kɛ kaso la e bi- e bi- e laban bɛ se ka nɔ minɛ Mhm. i kiritigɛla i bɛ se ka nɔ minɛ k'a fɔ ko i y'a mɔgɔ i y'a i y'a i y'a ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ mɔgɔ bila kaso la mhm. sariya la a man ka kaso min kɛ. donc olu de ye faute faute professionnelle ye. ɛ ɛ ɛ détention illégale. Mhm. o ye faute professionnelle de ye. Mhm. tant que n'i y'a dankari kiri tɛmɛ sariya ninnu na olu ye faute professionnelle ye faute professionnelle dɔ wɛrɛ ye mun ye. i da sera a ma kuma daminɛ na k'a fɔ ko. eh, juge ka eh, eh, eh kunbɔnko la mhm. eh, kiri bilal'e ɲɛkɔrɔ kalo caman mhm. e ma hali wale kelen k'a kɔnɔ mhm. a dun bɛ kiri eh, sariya dɔ dun ye kiri kan ka tigɛ dans un délai raisonnable oui. o kɔrɔ ye hakilimaya kɔnɔ mm -hmm. a ma fɔ k'i ka kiri kɛ senfa eh, senfa senfa baribari ye mm -hmm. mais a sumaya kojugu n'a sumaya kojugu taara kɛ e ka négligence de ye o fana ye faute professionnelle de ye hmm, d'accord i y'a faamu hmm, hmm. donc ninnu bɛɛ de bɛ se ka eh, eh, eh, a to mɔgɔ bɛ nɔ minɛ ou bien juge yɛrɛ ka sariya sɔsɔ kojugu c'est à dire i ka damatɛmɛ damatɛmɛ wale kɛ abus de pouvoir exactement abus de pouvoir hein sariya y'a fɛn d'e ma mais e yɛlɛl'o sanfɛ o fana o fana ye faute professionnelle de ye voilà bon faute professionnelle ninnu n'a nɔ n'a nɔminɛli kɛra n'a nɔminɛli kɛra ɛ ni kasolabila bɔr'a kɔnɔ juge b'a kaso kɛ mais a musaka ko jamana de b'a musaka sara n'a fɔra ko a juge condamné na sisan dɔ k'a fɔ sisan ko dommage intérêt parce que poursuite pénale ni civile faute professionnelle bɛ nin bɛɛ lase a kɛbaga ma donc n'a jamana ko a ko sisan k'i ka k'i bɛ a tigi bɛ nin kaso kɛ a b'o kaso kɛ mais ni jamana ko k'i bɛ nin wari sara ni kiri y'a jira k'i bɛ ko a juge sina bɛ nin wari sara jamana de bɛ wari in sara pilasi la mɛ jamana yɛrɛ bɛ tila k'i turune ale kama ni jamana n'a fɔra k'a ka miliyɔn bi duuru sara sisan jamana de b'o sara mɛ ni jamana y'o sara jamana bɛ taa ka wari kani ale juge ɲangilen de la sisan d'accord ayiwa ee monsieur Jara ayiwa an bamananw b'a fɔ ten bamanankan na komi aw yɛrɛ ye bamanan ye ko dɛgɛ sisi o bɔ karatɔ de da kɔnɔ Mm, o kɛra sababu ye population kɔni n'a fɔra kiri kunkanko dɔrɔn an kɔni an bɛ siran k'a fɔ an bɛ mhm, se ka kuma a la mhm. mɛ i yɛrɛ komi aw minnu ye kiritigɛlamɔgɔw ye ayiwa ni procédure ninnu ni fɛn ninnu ni a sɔsɔra tuma dɔw la an b'a mɛn ko secret professionnel est ce que kiri magistrat min bɛ a kɔnɔna na e wajibiyalen don k'i datugu a kan wa ou bien i bɛ yamaruyalen ka se k'a fɔ n'a fɔra est ce que o bɛ se ka kɛ sababu ye ka taa n'e ye conseil de discipline na wa. ɛɛ min b'a fɔ ko ka taa n'i ye conseil de discipline la mm. a tigi bin'i kan mm. parce que oui. eh, an ka eh, code de procédure pénale mm. an, an, an b'a fɔ ko sisan ko kiri tɛmɛsiraw wa oui. procédure pénale de y'o ye o de mm. bɛ a fɔ kiri o kiri a bɛ tɛmɛ tan mm -hmm. i y'a faamu oui. donc ale sariya kisɛ bi duuru ni seegin mm -hmm. a b'a fɔ ko tout corps constitué tout mm -hmm. fonctionnaire juge bɛɛ ye fonctionnaire de ye mm -hmm. i ka baara kɔnɔ ko n'i ya sariya sɔsɔ wale ye k'i wajibiyalen bɛ k'a a denonse k'a fɔ walasa a ka a ka nɔbɔ i man k'i da a kan ɛ mɛ n'i y'i da a kan o y'i kɛlen ye kojugukɛla dɛmɛbaga de ye donc ni i ya nin ta dɔrɔn n'i ya nin ta dɔrɔn a banna o ni mɔgɔ mɔgɔ y'a ni mɔgɔ mɔgɔ ya maaw ka ŋanamu ŋanamu wale denonse i kɛra i kɛra kiritigɛla ye o i kɛra fɛn fɛn ye ɛ ni mɔgɔw ko ko e de bɛ ɲangi o la bin kɛra e de kan o tɛ sariya de b'a fɔ ko wajibi ko f'i k'a denonse de ɔ ni e m'a denonse e kan ka min denonse e kan ka taa e kan ka taa maa minnu wɔyiba n'e y'i datugu a kan o kɔrɔ k'i n'u bɛ jɛ de la o ah mais monsieur Jara mɔgɔ bɛ siran o an yɛrɛ ka kuma article bɛ aw bolo dɛ n'i y'a fɔ ayi min na de mandat dépôt bɛ da e kan ayi n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna fɔli yɛrɛ ye fila de ye fɔlɔ ɛɛ dénonciation i bɛ i bɛ i b'a fɔ fɔyɔrɔ la u ka u ka nɔ minɛ yɛrɛ de maintenant n'i y'a fɔ i da la n'i tɛ fɛ n'i tɛ i o o an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ k'o y'a sɔrɔ e tɛ fɛ u ka nɔ minɛ fɔlɔ yɛrɛ o parce que n'e y'a fɔ dɔrɔn i ma taa fɔ min kan ka nɔ minɛli kɛ i ma taa fɔ ɲɛna a b'i komi e yɛrɛ bɛ fɛ i bɛ fɛ k'u lasɔmi u ka u ka fɛɛrɛ ɲini a ko la o mm, i y'a faamu wa mm-hmm. donc kɛrɛnkɛrɛnnenya la Chérif ta in na mm-hmm. Chérif y'a fɔ fɔlɔ de ah publiquement mm-hmm. k'a fɔ aw bɛ ka sariya sɔsɔ komi a kiri bolodalen don n'a kiri sera an bɛna ye o mm, an bɛna ye an bɛna ye min bɛna min bɛna bɔ a ko kɔnɔ min tɛmɛna u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ yan'a ka se a fɔ a foroba fɔli yɛrɛ ma a bɛna o kuma fɔ o mm, i y'a faamu mm. a y'a foroba fɔ fɔlɔ k'a fɔ nin nin ye sariya sɔsɔ juguba de ye mm-hmm. parce que d'abord yanni i ka miiri fɔlɔ yɛrɛ k'a fɔ ko ni nin kɛra nin karisa la mm. nin bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ ma n la sini a bɛ se ka kɛ e fana la sini mm-hmm. yann'a ka s'o yɛrɛ ma n ye min f'i ɲɛna sariya de b'i diyagoya fɔlɔ i ka a ko jubɔ i y'a faamu mm. mais eh, monsieur jara an ma min faamuya eh, waleyaw ka kɛ sariya ka sɔsɔ majisaraw hali ni aw ma ekɔlimɛtiriw hakɛ bɔ sa mais majisara fɛnɛ ka ca dɔɔni mali kɔnɔ bibi in na mais bɛɛ k'i da de fo maa kelen maa fila ka to ka kuma kan est ce que o fɛnɛ bɛ faamuya wa eh, ne ko mm. e bɛ majisara joli dɔn i ni ala cɛ la kabi eh, i bɛ ko dɔn mm. ka se bi ma i bɛ majisara joli dɔn d'abord minnu b'a ɲini k'a fɔ yɛrɛ k'u bɛ jamanadenw kunnafoni k'u pour que k'u taa sira dɔn i b'a i b'a joli dɔn a ka dɔgɔ a ka dɔgɔ non i ni ala cɛ la fɔ e kɔni yɛrɛ i ɲɛna kuma tɛ e kɔni waati bɛɛ ni fɛn i bɛ mɔgɔ joli dɔn an bɛ an bɛ e wele i bɛ an kunnafoni kosɛbɛ ne bɛ min f'i ɲɛna ni anw ka wulikajɔ gɛrɛbu tɛ san ba fila ni tan ni wɔɔrɔ ni tan san ba fila ni tan ni wolonwula n'o gɛrɛbu kɔnɔna tɛ ne yɛrɛ kelen tun bɛ arajo aw ka arajo ni telew ni ɲɔgɔn cɛ i b'a fɔ ko n kelen de tun ye majisara ye mali kɔnɔ parce que et puis i b'a dɔn k'o waati de maliyɛn y'a dɔn de k'a fɔ ko kiri ye olu de ta ye kiri ye faso jama de ta ye min hali min ye gouvernement yɛrɛ ye n y'a dɔn fana k'a fɔ an ni gouvernement ka lajɛ yɔrɔw la ja u yɛrɛ fana tun hakili la de ko kiri ye voilà donc komi u bɛ gouvernement fanga la waati min voilà komi u bɛ gouvernement kɔnɔ donc olu fana ka kan k'u sago kɛ mais an ye ci di u ma ye u y'a faamu u y'a faamu kiri ye min ye olu y'a bonya dɔn o yɔrɔ de la yen i y'a faamu ayiwa ayiwa monsieur jara kɔni an ka waati kɔni sera ka ban ayiwa baro ninnu sigi kun de ye walasa an ka kiri bɛ se ka ɲɛ cogo min na walasa fana fasodenw fana bɛ se ka kiri faamuya o b'a to an bɛ kumakuncɛ kuma d'i ma mhm. halisa kɔrɔmɔgɔ bɛɛ ŋaniya kɔni b'a tigɛ ko ɲuman de mhm. kiri bɛ se ka ɲɛ cogo min na eh, kiri bɛ se ka ɲɛ cogo min na mm. eh, kiri baarabaw an b'a dɔn o tɛ foroba ko ye parce que eh, foroba kuma tɛ se ka o ɲɛ mm, mm. ɛɛ ne kɔni bɛ min fɔ aw ɲɛna mali kiri ɲɛli k'a fɔ ko sariya kisɛ ko don sariya kisɛ ko tɛ dɛ mɔgɔ ko don ɛɛ maa minnu bilalen bɛ k'u ka mara kɛ ɛɛ sariyasow kɔnɔ mara u tɛ ka mara kɛ a kɛcogo la i y'a faamu ni mara bɛ kɛ mara bɛ ni mara bɛ kɛ a kɛcogo la ɛɛ kɔlɔsili ka kɛ a kɛcogo la n b'o de f'i ɲɛna dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ ka tiɲɛni kɛ justice kɔnɔ bi u bɛ ka eh, jamanadenw mago sa a dɔw t'a kalama k'a fɔ ko kojugu don e, e, e, e ma deli ka mɔgɔ ma deli k'a f'i ɲɛna ko karisa i bɛ ka nin min kɛ a dabila n'i m'a dabila nin de b'i ɲɛ hmm. ɛ mɔgɔ m'o f'i ɲɛna ɛ mais n'i dumin'o kan i b'o fara ko ɲumanw kan hmm. donc o de kelen bɛ ka tiɲɛni min yɛrɛ kɛ kiri kiri kiri bundankun na bi o ka hmm. ca kojugu i y'a faamu ani fana ɛɛ tuma dɔ la n delila ka nin f'i ka plateau kelen kan yan k'a fɔ ko ɛɛ politiki fanga ɲɛmɔgɔw n'o ye gouvernement ɲɛmɔgɔw n'a ɲɔgɔnnaw ye abada u tɛ mɔgɔ ta k'a fɔ ko ɛɛ an ka nin kɛ ministre de la justice ye ka da a ka dɔnniya ani cɛ jɔlen don maa jɔlen don quoi maa min jɔlen don a bɛ a dɔn ɛɛ kiritigɛla jɔyɔrɔ ye mun ye n'o tɛ e ɲɛ t'a la jamana minnu bɛ ɲɛfɛ olu bɛ mɔgɔ de bila yen mɔgɔ min bɛ baara dɔn baara dɔn wa mɔgɔ min bɛ yen a tɛ wolomali kɛ i y'a faamu hali olu yɛrɛ n'o tɛ n'i y'a mɔgɔ mɔgɔ bila yen k'i jigi d'a kan ko ni nana ni gouvernement nana n'a ka ko tiɲɛnen min ye ko nin b'a dilan aw fila bɛɛ bɛ curun a misali caman bɛ yen misali caman bɛ yen dossiers tɛmɛna yan Bah N'Daw ni Moctar Ouane bɔra fanga la yan u y'a a ka ca kalo kelen ye u balila ka fɛn bɛɛ kɛ hali u ka mɔgɔw ka don u kan o kɛra ministre de la justice y'o cautionner yan fo k'a fɔ Moctar Ouane ka avocat ɲɛna ko ayi ko ni u sera ale ma ko ale bɛ sɛbɛn d'u ma k'u ka taa lajɛ o ye kabako o ye o kɔni o yɛrɛ curun walew n'a ɲɔgɔnnaw de ye donc ou bien ka procédure kuntanw ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ parce que jamana min kɔnɔ ni eh, eh, vraiment ni juge dulon yɔrɔ ma kɛ eh, juge dulon yɔrɔ tɛ foyi ye sariya sariya de kɔ ni juge taara i dulon fɛn wɛrɛ la dɔrɔn o kɔrɔ kɔni ye ko i y'a dabɔ jamana halakili de kama hmm. donc ka mɔgɔ sugandi ka bila sariya sow la min dulon yɔrɔ ye sariya ye n'o kɛra min bɛ politiki min ye gouvernement ye hmm. min ye députés ye hmm. u bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin karisa n'i sera nin karisa ma a t'i sago i sago i sago tɛ yen n'o kɛra o de o de bɛ na n'a ye mɔgɔw b'u u taabolo yɛlɛma i y'a faamu e ni faamaw taabolo yɛlɛmara mm, ɛ mm. fantan ta tɛ tɛmɛ an ka taa ye Ouais. donc an bɛ ala deli Mm, d'accord. ala ka na ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ka hami bɛ kɛ Mhm. n bɛ fɛ de ka sariya latilen n bɛ mɔgɔw bila yen mɔgɔw bɛ a fɔ eh, kuma lasurunya la ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut bon n'i y'o fɔ o bɛ kɛ zi- o ye ziirindakan ye quoi Ouais. o ye ziirindakan ye Ouais. l'homme qu'il faut à la place qu'il faut tɛ dɔwɛrɛ ye koyi kiriko kɔni bundankun na i bɛ mɔgɔ de bila yen bɛɛ tigɛlen b'a kan mɔgɔ min k'a fɔ ko hali ni président de la république ko nin karisa ka nin kɛ ni sariya ni sariya t'a fɔ cogo min na b'a kɛ ten o mɔgɔ o mɔgɔ joli bilala justice kunna donc mais tant que an ma se o la n b'o f'i ɲɛna an bɛ mɛn turukitɔrɔkɔ la wa n'an ma kɔlɔsi ɛɛ an tɛ min laɲini jamana in kɔnɔ o de ye faso jama dimi kojugu kana mm-hmm. wuli ka ne yɛrɛ bɛ ka wulikajɔ bɛɛ kun de ye ah faso jama kana muruti mm-hmm. u kana muruti u k'a dɔn ko bolomada yɔrɔ b'u la maa minnu bɛ se ka duloki bɔ k'u jɔ u ɲɛ mm-hmm. k'a fɔ an ka an ka fara ɲɔgɔn kan walasa min man ɲi o ka ɲɛ kiri kɔnɔ mm, d'accord ayiwa eh, monsieur jara ayiwa an ka foli b'i ye kosɛbɛ ka sɔn ka na an ka wele jaabi hɔrɔn TV tɔgɔ la o ye baara ye maa bɛ fo baara min na surtout kiri kunkanko a kuma man nɔgɔn kosɛbɛ an y'o de fɔ de sa bɛ siran a fagabaga bɛ siran o y'a to population yɛrɛ kɔni siranna kosɛbɛ kiri min donc i ka wulikajɔ vraiment baara don i ɲɛna kuma tobi an b'i fo la kosɛbɛ merci beaucoup a diyara an bɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen dɔnniya k'a fɔ an bɛ ka kuma bi kiri kan i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na kiri kunkanko a man nɔgɔn kiri ɲɛnawoloma mun de nana ni a ye ale ni kiri senna sumayali fo ka taa se magistrat ni discipline an kumana olu de kan wulada in na n bɛ foli di filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'aw ni ce halisa aw ka danaya la a y'aw sɔgɔlen to jɛmukan in na walasa aw bɛ se ka kalan ka se ka ko caman faamuya jamana kɔnɔna na régie la mariam jalo tun bɛ yen nɔ fo ka taa se malik jankunba ma an bɛ laban ka dugawu kɛ an ka mali ye mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ala k'an bɔ gɛlɛya in kɔnɔ ala ka bɛn ni kelenya sabati mali kɔnɔ ala ka lakana sabati mali kɔnɔ a k'an bɛn jɛmukan ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalam